Energie TV Jabarani kanubagaw an b'aw bɛɛ lajɛlen fo aw mun ye ni jamukan in kanu n'o y'à vous de convaincre ye an b'aw fana fo ɔ bi an ka wele sera belebeleba mun ma tugun o de ye an ka premier ministre kɔrɔ ye n'o ye Musa Mara ye an b'a dɔn k'a fɔ yanni premier ministre ya cɛ a kɛra ministre ye gouvernement kɔnɔ ka na s'a ka premier ministre ya wagati ma IBK talen mandat fɔlɔ la ɔ yan'o cɛ an b'a ye k'a fɔ a kɛra commune quatre fana mɛri ye a dɔnnen bɛ n'o ye ka na se f'a yɛrɛ ka baara kɔnɔna na n'o ye expert comptable baara ye ɔ an b'a ye k'a fɔ Musa Mara ale tɛ mɔgɔ ye bi bi in na ko mun bɛ se ka kofɔ maliyɛnw ye tugun ɔ ale de kɛra sababu ye fana ni parti mun tɔgɔ ye Yɛlɛma k'o sigi 2010 ɔ an b'a ye k'a fɔ ɔ san ba fila ni tan ni saba a kɛra cɛbɔ ye président kalata la ɔ hali ni garisigɛ ma sɔrɔ a fɛ a wagati la premier tour la an y'a ye k'a fɔ deuxième tour la a fana y'i bolo sin IBK ma ani eh, candidat tɔw minnu ma se ka taa deuxième tour la ɔ ka na se 2018 la an bɔra président kalata tɛmɛnen minnu na an b'a ye k'a fɔ a ka mɔgɔ dɛmɛta a farala mun kan ka eh, fanga ɲini o ye docteur Cheikh Modibo Jara ye u ka coalition kɔnɔna na ni n ma fili a yɛrɛ kun kɛra u ka directeur de campagne ɔ ni ma fili premier ministre i fana ka casquette ka ca ɔ mais bi an kɛn bɛ k'i wele i ye parti tɔn ɲɛmaa ye n'o ye Yɛlɛma ye ɔ an b'a fɔ Monsieur Moussa Mara i bisimila. Ah, saha an bɛ an lajɛbaga bɛɛ fo Energie TV lajɛbagaw mhm. a baarakɛbagaw ɛɛ ne bɛ n bara yan mhm. tuma o tuma n nana aw bɛ n bisimila ka ɲa an ye émission caman participer an ye hakilinataw di ɔ n b'a dɔn fɛnɛ Energie TV ɲɛmaa n'o ye Ayidara ye ale yɛrɛ fɛnɛ ka kasikɛtiw ka ca komi i y'a fɔ cogoya min eh, sira damadɔw fɛ n'a jɛra an bɛ aw fo an bɛ dugawu k'aw ye aw ka baara la fasojɔ baara halisa Ala k'a sinsin amina yarabi o diyara an ye o la sa an b'a yira aw la k'a fɔ bi an ka eh, babu bɛna boli kumakun caman kan komi aw b'a kalama ka da jamana yɛrɛ lahala kan o la sa an ka ɲi ka se kumakun minnu ma o bɛ taa eh, depitew ka manda ko la n'o y'an ka wasadenw ye minnu talen don n'u ka manda kun ka ɲi ka ban ka bɛn desanbu kalo tɛmɛnen na 2018 an y'a ye k'a fɔ kalo wɔɔrɔ fɔlɔ dir'u ma o tɛmɛnen o bannen juin kalo la dɔ faral'u ka manda kan eh, n'o ye san kelen ye ɔ u b'o kɔnɔna na o kuma cayalen don an ka kumakun bɛ bol'o kan ka na se fo accord politique mun taara gouvernement fɛ ani parti politique dɔw ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye opposition mɔgɔw b'o la ka na se fo société civile tɔnba dɔw ma le 2 mai passé n'o kɛra sababu ye ka bubu sise ka gouvernement sigi n'o bɛ yen bi ɔ an da bɛ s'o accord politique ma ani accord politique kɔnɔfɛnw fana ni an bɛ se ka mun ye n'o ye dialogue politique ye k'a fɔ n'o baaraw daminɛna depuis wagati jan in na ka na se fo sisan ma an b'a ye k'a fɔ président ye mɔgɔw ta o kama ɔ o fana kuma cayalen don kosɛbɛ an bɛ fɛ ka na eh, musa mara hakilina dɔn o kan ka na se fo révision constitutionnelle ko kuma minnu b'a kɔnɔ an b'a dɔn k'a fɔ dialogue ka ɲi ka boli nin bɛɛ lajɛlen kan ka na se yɛlɛmaba minnu ka ɲi ka don an ka sariyasun sɛbɛn kɔnɔ ɔ an da bɛ se camancɛ bolo fana ma an b'a ye k'a fɔ gɛlɛyaba bɛ yen nɔ ɔ hali ni wagati laban in na jateminɛw y'a jira k'a fɔ ɔ basigi nana dɔɔni premier ministre n'a ka gouvernement ka wulikajɔ ani tɔnba caman bɛ yen minnu wulila ka taa se yen ɔ o n'a ta bɛɛ gɛlɛya ma ban an b'a ye k'a fɔ milisiw bɛ yen hali bi maramafɛnw b'u bolo ɔ a ka kan a ka hakilina di bi u ka tɔn hakilina ye fɛn mun ye o fana kan a ko bɛ ka gérer cogo min ka na se fo an dɛmɛbagajɛkuluw la n'o ye minusma barkhane ani g5 sahel olu jɔyɔrɔ ye mun ye bi an ka jamana gɛlɛya la ɔ an bɛ se k'an sinsin mun fana kan ka se ka bɔ gɛlɛya la a ka hakili fɔ an ye o fana na ka fara jɔnkuna fana tali kan camancɛ bolo la an b'a ye k'a fɔ jɔnkuna fana taara président fɛ jamana ɲɛmaa fɛ a ka se ka occuper camancɛ gɛlɛyaw la o fana ye kumakun dɔ ye an da bɛ se minnu ma o la sa an bɛ se k'a fɔ an b'a laban ni mun ye o ye interview ye mun kɛra président fɛ jeune afrique kɔnɔ n'o kɛra sababu ye a da sera fɛn caman ma ɔ premier ministre kɔni a tɛ sɔrɔ don bɛɛ sa a fana expert comptable ye an b'a ye k'a fɔ vérificateur fana ka rapport bɔra 2018 an b'a dɔn a fana ka wulikajɔ ka bon o ko la kosɛbɛ yuruguyurugu kɛlɛli la ɔ hakilina ye mun ye o rapport ko kan ani ka se yuruguyurugu kɛlɛli politiki ko ma jamana in kɔnɔ a ka kan a fana ka hakilina d'an ma o la o la nin y'an ka bi kumakun ye eh, yan'an ka don an ka kumakun kɔnɔ an bɛ fɛ ka dɔ fɔ a yɛrɛ ka tɔn kan n'o ye yɛlɛma ye a ka yɛlɛma ɲɛfɔ an ye yɛlɛma sigira ni hakilina mun ye fɔlɔ an bɛ fɛ k'o dɔn hmm. eh, monsieur le premier ministre an b'i fo ɲininkali la komi i y'a fɔ cogoya min na eh, an ka tɔn n'o ye yɛlɛma ye mhm. a sigira eh, tubabu san 2010 mhm. nin ye a san kɔnɔntɔn ye mhm. a kɛra juillet kalo la ɔ a sigira maaw fɛ a caman ye denmisɛnw ye a caman ye kɛnyɛrɛyew ye a caman fɛnɛ tun tɛ politiki la k'a fɔ k'u donna politiki tɔnw na u ye politiki baara kɛ u ye politiki ɲɛmaaya kɛ fo ka don jamana ɲɛmayɔrɔ la o tun tɛ yɛlɛma kɔnɔna la o n'i ye eh, denmisɛnw yɛrɛ ka lahalaw ye i b'a ye denmisɛnw caman tɛ ɲɛmayɔrɔw la an ka jamana kɔnɔ donc o maa damadɔw de farala ɲɔgɔn kan k'a fɔ anw kelen kelen bɛ an nɔ la an ka baarakɛyɔrɔw la an ka cakɛdaw la an bɛ fɛnw kɛ maaw ye an b'an ka association kɔnɔ an b'an ka tɔnw kɔnɔ an ɲɛ bɛ jamana tagabolo la a m'an diya ɛɛ jamana in ye jamana ye ɛɛ ɲɛmaaw de ta ye kɔfɛmɔgɔw ye o jamana sugu tɛ se ka taa ɲɛ cogo si n'an b'a fɛ jamana ka taa ɲɛ fo kɔfɛmɔgɔw de ta ka kɛ ɲɛmaaw ye démocratie yɛrɛ sigikan de ye o ye mais anw bara se bɛ maa min ye fɛn min y'olu diya olu b'o de kɛ mali kɔnɔ bon olu ye o lajɛ minnu kɛ ani o jateminɛ minnu kɛ o de y'anw bɛɛ bila k'a fɔ an k'an bolo di ɲɔgɔn ma hakilinako la an ka tɔn sigi hali n'i ye tɔn yɛrɛ tɔgɔ yɛrɛ ye i b'a faamu tɔn tagabolo ye min ye yɛlɛma tɔgɔ in tara ka da hakilina minnu bɛ an na ni an b'a fɛ k'a bila sen kan jamana kɔnɔ o hakilina ninnu bɛɛ bɛ taa yɛlɛma sira de fɛ mhm. maaw yɛrɛ ka yɛlɛma jamana maracogo ka yɛlɛma ɲɛmaaw kɛcogo ka yɛlɛma mhm. ɲɛmaaw ni kɔfɛmɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. yɛlɛma ka na o la pour que jamana ka taa sira kan sira min bɛ se ka na ni eh, eh, ɲɛtaa ye kɔfɛmɔgɔw fɛ kosɛbɛ ani fantanw ni dɛsɛbaatɔw fɛ yɛlɛma sigira ni o hakilina de bon n'i ko k'i bɛ baara kɛ n'o hakilina ye jamana in kɔnɔ a i ni gɛlɛya bɛ ɲɔgɔn na dɛ o de la an bɛ deli k'a fɔ n k'anw ka tɔn in ɲani ani sɛgɛn ani wɔsi o tɔn de don parce que ni maa o maa ko k'i bɛ kow kɛ tilennenya kɔnɔ jamana in kɔnɔ hali k'a daminɛ i ka kare kɔnɔ ou bien i ka togoda la i bɛ gɛlɛya sɔrɔ kuma tɛ ka taa se sanfɛla la mais an ye olu ye depuis parti sigi tuma parti ye gɛlɛya damadɔw sɔrɔ a caman bɛ taa yɛlɛma hakilina ani maa minnu bɛ baara kɛ parti kɔnɔ hakilinaw de fɔ u bɛ fɔ ɲɔgɔn kɔ parti ka gɛlɛya damadɔw bɛ tɛngu o la mais an ye parti bila sen kan ni o hakilina ye bon an y'a ye fɛnɛ n'i ko k'i bɛ na ni yɛlɛma ye jamana kɔnɔ fo i k'a daminɛ tɔn yɛrɛ yɛrɛ fɛnɛ kɔnɔ mhm. yɛlɛma ka waleya mhm. o de la ɛɛ taamasere damadɔw bɛ yɛlɛma la mhm. min tɛ tɔn tɔw la mali kɔnɔ a taamasere fɔlɔfɔlɔ ye min ye ɛɛ ɲɛmaa o ɲɛmaa i mana sugandi dan de b'i ka fanga la ɛɛ i ka fanga a b'an ka gafe kɔnɔ i ka mandat ye san saba a bɛ yɛlɛma siɲɛ kelen a bɛ yɛlɛma siɲɛ fila nka a tɛ tɛmɛ o kan donc ɲɛma si tɛ se ka san kɔnɔntɔn kɛ ɲɛmaya la yɛlɛma kɔnɔ k'a daminɛ duguma fo sanfɛ président dɔrɔn tɛ dɛ mais ɲɛma bɛɛ n'i ye o ko in bila sen kan i b'a ye ne yɛrɛ ka mandat san wɛrɛ 2020 a bɛna ban maa wɛrɛ bɛ na parti présidentya la i y'o kuma fɔ an da bɛna s'o ma donc o ye yɛlɛma tamasere dɔ ye yɛlɛma tamasere filanan ye min ye ɛɛ anw tɛ gulon maa si la ko an bɛ tugu e la ko e kama an bɛ tugu maaw la hakilina de kama o de la anw tɛ boli foyi nɔfɛ pilasi ko la n'i y'a lakɔlɔsi n bɛna tamasere dɔ d'i ma transition fɔlɔ transition min kɛra 2012 mhm. ne ye bɔra tele la k'o fɔ siɲɛ caman n ko maa bɛ se ka jamana in jɔ ka sɔrɔ i ma kɛ minisiri ye i bɛ se ka jamana in jɔ ka sɔrɔ i ma pilasi sɔrɔ mhm. yɛlɛma depuis a sigira fo bi an ma boli plasi nɔfɛ hali bi n'i ye gouvernement lajɛ an da bɛna s'a ma gouvernement mhm. i b'a ye yɛlɛma anw ye accord signé mais an tɛ gouvernement na mhm. parti caman bɛ yen n'u tɛ gouvernement na dɔrɔn o bɛ kɛ opposant ye mhm. ɔ n'u donna gouvernement la kuma kɛcogo bɛ yɛlɛma o tɛ yɛlɛma ye ne bɔra premier ministre la san min na 2015 yɛlɛma ma bɔ majorité la ne ka mhm. bɔli premier ministre la an ye san caman kɛ majorité la o kɔnɔna la mhm. o bɛɛ ye min ye mhm. parti in hakilina jamana jɔli don parti yɛrɛ ka ko tɛ parti ɲɛmaaw ka ko tɛ i y'a fɔ fɛnɛ salon élection na anw y'an ka candidature to yen ka tugu Cheick Modibo Jara kɔ bɛɛ b'a dɔn o ye maliko ye o tɛ jɔyɔrɔko ye olu bɛɛ ye yɛlɛma tamasere dɔw ye bon yɛlɛma tamasere wɛrɛ ye min ye o ye u b'a fɔ tubabukan na ko leadership jeune mhm. c'est à dire jamana in fanba denmisɛnw de don fo denmisɛnw fɛnɛ ka ye ɲɛma yɔrɔ la mhm. a ma fɔ ko ɲɛma bɛɛ ka kɛ denmisɛn ye mhm. parce que mɔgɔw bɛ deli ka o bere ta an nɔfɛ ayi aw tɛ maakɔrɔba ko la un maakɔrɔba ni ɲɛma e denmisɛn bɛɛ jɔyɔrɔ ka ɲi ɲɛmaya la wa bɛɛ pilasi bɛ mais n'i ye mali ta k'a lajɛ bi mali fanga bolo kumabaw n'o ye institution ye seegin de don o institution seegin bɛɛ ɲɛma ni mhm. premier ministre bɔra la mhm. premier ministre de ye jeune ye mhm. a institution seegin bɛɛ ɲɛma ka ca ni san bi wolonwula ye maa minnu ka ca ni san bi wolonwula ye mali kɔnɔ n'i ye maliyɛn kɛ kɛmɛ ye a tɛ tɛmɛ maa fila kan deux pour cent mais pourtant ɲɛmaa yɔrɔw la olu de ka ca donc il faut que an ka yɛlɛma don o la denmisɛnw fana ka u yɛrɛ ye ɲɛmaa yɔrɔw la k'a daminɛ sanfɛ ka taa se duguma bon olu hakilina ninnu yɛlɛma b'o hakilina ninnu o y'aw ka tamaseerew ye voilà hakilina wɛrɛw bɛ yen an bɛna don olu la k'olu wala o n'a ta bɛɛ an y'a ye k'a fɔ wagati laban in na gɛlɛyaba bɛ parti kɔnɔ an y'a mɛn k'a fɔ ko i ka cadre damadɔ bɛ yen mm. k'a bɛ u bɛ t'u yɛrɛ sɔrɔ fo mɔgɔ kɔnɔntɔ la mm. minnu ye parti yɛrɛ eh, sinsin berew ye u tun ye mm. parti sinsin bere ka d'a kan k'u ni jɛra ka parti sigi ko mɔgɔ kɔnɔntɔ ɲɔgɔn démissionnera le 6 juin ɔ a bɛ yira k'a fɔ mɔgɔ minnu démissionnera o la ko secrétaire politique b'o la premier vice président b'o la cinquième vice président b'o la secrétaire général adjoint b'o la eh, secrétaire administratif b'o la mhm. ale ni secrétaire chargé des questions électorales mhm. n'an ye jateminɛ kɛ parti politique kɔnɔna na a bɛ komi ninnu ye parti bɛɛ sinsin berew de ye ɔ i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye mun de gɛlɛya bɛ yɛlɛma kɔnɔ o yɔrɔ la.
ɛɛ n ye kuma kɔnɔna la n y'a fɔ n ko parti kɔnɔna na a bɛ komi tɔn a bɛ komi du maaw de bɛ fara ɲɔgɔn kan tuma dɔw la maaw tɛ ɲɔgɔn faamu. faamuyabaliya bɛ se ka na fo ni farali ye o bɛ maa ko la ninnu ka tagali a ma bɛn yɛlɛma kɔnɔ a ma bɛn an ma an ye an seko bɛɛ kɛ pour que o kana taa an y'a fɔ kuma kɔnɔ an ye u ka démission kunkan mɛn tuma min na yɛlɛma ye commission saba sigi yɛlɛma bureau national o ye commission sigi o bureau national commission ɲɛmaa o ye an ka maire ye commune 4 maire adama berete pour que u ka taa kuma k'a f'u ye anw jɛra ka parti in tu tigɛ an bɛ parti in baara la ni fɔɲɔgɔnkɔ bɛ an ni ɲɔgɔn cɛ o fɔɲɔgɔnkɔ kana to an k'a fɔ n k'an bɛ bɔ tɔn na olu ye sigikafɔ kɛ nka minnu taara u y'a f'u ye ayi anw taara fo anw taara tɔn wɛrɛ la déjà anw tɛ se k'an kɔ filanan o ye denmisɛnw ka kulu ye n'o ye mhm. bureau des jeunes olu fana ye commission sigi ka taa taabaga ninnu ka taa kuma u fɛ halisa an ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma an bɛ sira min kan sira man nɔgɔn dɛ mhm. nka an k'an bolo di ɲɔgɔn ma mhm. olu fana u y'o kuma kelen f'u ye an kɔni taara yɔrɔ wɛrɛ la ka mɛn anw tɛ se ka segin an kɔ mhm. musow fana ye o sira kelen ta mhm. ka taa o sigikafɔ kɛ u y'o kuma kelen fɔ olu mhm. ɔ u kɛlen ka u ka taali parti wɛrɛ la n'o ye kodɛm ye ko o bila kɛnɛ ma k'a ɲɛfɔ anw fana ye u fo an ye communiqué kɛ ko an b'u fo san kɔnɔntɔn baara u n'an jɛra ka kɛ parti kɔnɔ i y'a fɔ premier vice président cinquième vice président olu tɛ maadenni ye parti ko la u n'an jɛra ka parti baara kɛ an b'u fo ka tila ka duwawu k'u ye u bɛ taala yɔrɔ min na ɛɛ ni jamana dilanni a garijɛgɛ b'olu bolo ala ka ɲɛmaaya d'u ma o tɔn kɔnɔna la parce que anw ka ko tɛ maa ko ye n y'a fɔ cogoya min na an ka ko ye jamana ko de ye maa o maa bi ni e sababu bɛ se ka jamana in bɔ dingɛ kɔnɔ anw bɛ duwawu k'i ye i ni ɲɛmaaya min ka kan i k'a sɔrɔ politiki tɛ kɛlɛ ye wɔyɔ tɛ kɛlɛ tɛ ka fara olu kan n b'a ye k'a fɔ hali dire a fɔra ko yen fana section ko mɔgɔ caman fana démissionné awɔ mɔgɔ caman bɔra dire eh. mɔgɔ dɔ taaba ninnu na ɲɛmaa dɔ b'a la ale bɛ bɔ dire mɔgɔ caman bɔra dire mhm. taaba ninnu dɔ b'a la u bɛ bɔ koro mhm. mɔgɔ caman bɔra koro mhm. nin si tɛ problème ye an ye parti sigi an m'a sigi mɔgɔ kama an m'a sigi mɔgɔ contre la an ye parti sigi jamana de kama ɔ mais premier ministre u bɛ ka jalaki mun ta k'aw sɛgɛrɛ ne bɛ nale o ne bɛ nale e kana perese ma n bɛna bɛɛ n bɛna bɛɛ walanwalan mhm. mais min ka di n ye mhm. minnu taara mhm. an n'u jɛra ka adamadenya kɛ ɲɔgɔn fɛ ka sɔrɔ an ma parti sigi bi bi in na adamadenya bɛ an n'u ni ɲɔgɔn cɛ donc polemiki man di ne ye mhm. eh, samasamali man di ne ye mhm. accusation man di ne ye mais n bɛna don kuma la k'a walanwalan pour que mɔgɔw b'a faamu ka sɔrɔ a ma kɛ komi n bɛ maa attaquer o man ɲi maa ko tɛ jamana ko don mɔgɔw k'a faamu eh, an ye foli bila u ma ka duwawu k'u ye k'a f'u ye u bɛ taa tɔn min na o tɔn tɛ yɛlɛma ennemi ye o donc a bɛ se ka kɛ sini ma sinikɛnɛ ma an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yɛrɛ sira dɔw fɛ donc ni i b'o sira kan i tɛ maa kɛlɛ i tɛ maa wɔyɔ i tɛ maa wɔyiba bi assemblée nationale la n'i y'a ye eh, groupe parlementaire min bɛ yen kodɛm adp maliba ani yɛlɛma o groupe parlementaire bɛ donc olu taara tɔn min na ani yɛlɛma anw bɛ groupe parlementaire kelen na assemblée la kɛlɛ tɛ wɔyɔ tɛ politiki tɛ kɛlɛ ye politiki tɛ wɔyɔ ye maliko de don u k'a faamu mhm. an tɛ maa si contre la an tɛ maa si pour la an bɛ mali ko de la mhm. an y'o foli bila ka se u ma maintenant n bɛna don mhm. olu yɛrɛ ka u ye lɛtiri min ci ani u ye kuma minnu fɔ lɛtiri kɔnɔ ni n ma fili a fɔlɔfɔlɔ ye min ye ko eh, ne ye n ka candidature déclarée de manière unilatérale n kelen a filanan ko eh, n tilala ka n sen bɔ ka tugu Cheick Modibo Jara kɔ n kelen mhm. eh, a ma ɲɛfɔ parti kɔnɔ ne kelen de y'a kɛ mhm. a sabanan ye min ye ko parti wariw mhm. ko eh, o bɛ gérer kun tɛ dɔ a la ju tɛ dɔ a la a naaninan ye min ye ko n tɛ maa considérer mhm. le l'attitude le mépris du président pour les i tɛ duguma mɔgɔw voilà pour les pour les militants Basiw. pour les militants du mhm. parti mhm. encore une fois n bɛna min fɔ n tɛ u jalaki n t'u attaquer mais yɛlɛma ye tɔn ye ni maa o maa b'a dɔn ne ye garijɛgɛ sɔrɔ ka dɔn ka sɔrɔ yɛlɛma ma sigi ne kɛra maire ye indépendant o y'a sɔrɔ yɛlɛma tɛ ne kɛra yɛlɛma président ye mhm. o kɔfɛ ka kɛ ministre ni premier ministre ye donc ne dɔnnen don kosɛbɛ ni mhm. yɛlɛma ɲɛmaa caman ye mhm. ne y'o dɔn n ye baara kɛ ni o ye pour que yɛlɛma mɔgɔ wɛrɛw bɛ se ka dɔn mɔgɔw b'a fɔ tuma caman yɛlɛma kɔni i b'a fɔ ko mara kelen de ye fɛn bɛɛ ye ni mara tɛ fɛn min na dɔrɔn o tɛ ɲɛnabɔ ɛ mara tɛ fɛ maa si ka dɔn n'ale tɛ novembre tɛmɛnen mɔgɔ minnu démissionnera sisan u ye olu mɔgɔ kelenw ye lɛtiri dɔ kɛ presse kɔnɔ k'a fɔ ko yɛlɛma ni CODEM ani SADI an farala ɲɔgɔn kan ka depitew ka prorogation kɛlɛ ko olu ma jɛn ni o ye ko parce que ko décision ma ta biro kɔnɔ toujours ne kelen de bɛ fɛn bɛɛ kɛ an ye réunion kɛ yɛlɛma kɔnɔ ka u ka jalaki jɔ u la parce que parti ye bureau national ye réunion kɛ mhm. ka décision ta ka taa COFOP la mhm. o kɛra bɛɛ ɲɛna mais an ma fɛn fɔ mhm. an ko ko ayi nin y'a siɲɛ fɔlɔ ye ɛɛ parti bɛ nin situation fasuguya kɛ maa dɔw bɛ bɔ presse la ka kuma an tɛna nin ko kɛ woyɔ fasuguya dɔ ye an b'a dilan an ni ɲɔgɔn cɛ nka ne yɛrɛ y'a ye n ko olu ka lɛtiri kɔnɔna la mhm. hakilina dɔw b'a kɔnɔ il faut que an ka fɛɛrɛ tigɛ o hakilinaw la surtout que mhm. ne ka kan ka bɔ présidentya la mhm. n ko il faut que ne yɛrɛ ka to kɔfɛ dɔɔni an ka parti cadrew pousser ɲɛfɛ parti cadrew ka na telew la u ka taa radiow la ni u ni président ka kan ka ɲɔgɔn ye u ka t'o kɛnɛw kan ni an ka kan ka communiquéw kɛ u k'olu signer ne yɛrɛ ye o proposition kɛ parti kɔnɔ décembre tɛmɛnen mhm. parti ye o décision ta hali parti compte signature ne bɔra nin bɛɛ la ka maa wɛrɛw bila nɔ la pour que an ka maa wɛrɛw pousser olu ka ye ɲɛfɛ mhm. k'a daminɛ décembre mhm. fo ninnu ka démission maa ma ne ye télé la mhm. i ma n ye radio la mhm. i ma n ye ka communiqué signé mhm. ni parti ka kan ka président rencontré maa wɛrɛ de bɛ taa ne tɛ taa o preuve yɛrɛ bɛɛ ɲɛna hali parti ye accord politique min signé ani gouvernement eh, mois de mai tile filanan parti cadre wɛrɛ de taara signé ne ma taa pour que ka mɔgɔw pousser ka taa ɲɛfɛ donc olu ye siraw ye parti y'o siraw ta déjà o y'o jalaki yɔrɔ ye min tun bɛ se ka kɛ sababu ye ka cadrew bila postew la mhm. komi olu yɛrɛ dɔw mhm. caman tun b'a la pour que u k'u u jɔyɔrɔ sɔrɔ mhm. bon filanan ye min ye hali n'o y'a sɔrɔ olu ye kuma fɛn fɛn fɔ ne ye o tigi o ye maaw de bɛ parti kɔnɔ parti bureau national ye maa bi seegin ni kɔnɔntɔn ni n ma fili jamana kɔnɔ jamana kɔkan an bɛ se ka réunion kɛ bureau national kɔnɔ président ye nin kɛ a ma ɲa i kana segin nin kan ou bien président yɛrɛ an b'i bɔ présidenya la mhm. o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ ni président ye ko kɛ mhm. k'o ma ɲa mhm. anw ka faamuyali la aw bɛ taa kuma kɛ parti kɔnɔ mais o man ka kɛ sababu ye ka maa bɔ parti kɔnɔ parce que président de don parti tɛ président de don n'i y'a faamu donc olu ye hakilinaw ye an ye a ɲini ka nin hakilina ninnu ɲɛfɔ eh, an jɛɲɔgɔn ninnu ye a ye na an ka continuer ka parti baara kɛ gɛlɛyaw b'a la tiɲɛ don nka an ka n'an tora ɲɔgɔn bolo sini ma sinikɛnɛ ma peut-être kow bɛ se ka ɲɛnabɔ donc an kɔni ka faamuyali la ala ma a ɲɛ an bolo mhm. nin ye ala ka latigɛ ye dɔw fɔ u yɛrɛ taakun na mais u ye taakun wɛrɛ fɔ n'o ye i da ser'o ma Cheikh Modibo ka candidature ko gɛlɛ mhm. parce que u y'a jira k'a fɔ k'i yɛrɛ de y'a décider i kelen mhm. ka taa Cheikh Modibo dɛmɛ ɔ an b'a ye k'a fɔ yan'o cɛ i yɛrɛ kun bɔra télé la k'a fɔ k'i bɛ kɛ candidat ye 2018 la ɔ i yɛrɛ kun y'a daminɛ k'i ka programme ɲɛfɔ maliyɛnw ye mhm. quelque part an b'a faamu k'a fɔ mhm. i n'i ka mɔgɔw bɛnn'a na ka ban i n'i ka parti tɔn mɔgɔw bɛnn'a na yan'i ka mhm. bɔ kɛnɛ ma k'a ɲɛfɔ ɔ u fana tɛ quelque n'i m'o ɲɛfɔ an ye an t'a faamu dɛ bon i b'a dɔn pour que n k'o ɲɛfɔ n bɛ taa yɔrɔ jan novembre tɛmɛnen novembre 2017 yanni eh, présidentielle cɛ parti ye congrès organisé Mopti

filanan ye min ye an ye a fɔ n k'an tɛ majorité la nka an tɛ taa opposition na dɛ mhm. parce que anw bolo mhm. majorité min bɛ yen bi ani opposition min bɛ yen bi nin fila si tɛ yɛlɛma ye yɛlɛma n'an bɛ fɛ ka na n'a ye jamana kɔnɔ fo sira kura mhm. maa kura hakilina kura fɛɛrɛ kuraw ɔ o maa kura n'o hakilina kura n'o fɛɛrɛ kuraw ɲinini o b'a wajibiya parti minnu b'o sira kan o partiw k'u bolo di ɲɔgɔn ma nin kɛra novembre 2017 donc o ɲinini congrès ye mandat di ne ma ko parti président a ɲini ka maaw fara ɲɔgɔn kan maa minnu bɛ yɛlɛma kɔ yɛlɛma lakika aw bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka candidat kelen choisi hali n'o candidat ma kɛ yɛlɛma ye yɛlɛma b'o soutenir o kɛra congrès novembre 2017 congrès min ta kɛra mopti donc baara daminɛna ten ka daminɛ novembre décembre janvier février ne ye ni maaw kumana n ye maaw fara ɲɔgɔn kan an ye lajɛw caman organiser mouvement sira kura wa o ni mouvement sira kura tɛ fan kelen fɛ Cheikh Modibo Jara Aliou Boubacar Diallo Igor modibo kone mhm. amadun ture mhm. musa sinko mhm. eh, ani maa wɛrɛw à peu près an tun ye maa tan ɲɔgɔnna ye an ye kalo saba kɛ dimanche o dimanche an bɛ ɲɔgɔn ye n ye nin fɛn fɛn fɔ nin bɛɛ b'a la pour que an ka bɛn bâtisseurs wa o tɛ bâtisseurs fɛnɛ bâtisseurs ko nana o bɛɛ kɔfɛ de o ɔhɔn voilà 12 min kuma bɛ fɔ dɛ o alliance in ko de tun don an ye an ye lajɛ fasɔnya bɛɛ kɛ an ma se ka bɛn ɔ an ma se ka bɛn tuma min na mars an y'a fɔ n ko bon sisan komi an ma se ka bɛn an bɛ bɛɛ labila ni min ye min diya o ka t'o sira fɛ o yɔrɔ de la début avril n'i y'a suit ne bɔra ka n ka candidature déclarer mais ne ka candidature déclarer parti bureau national ye réunion kɛ k'a fɔ ko bon sisan congrès ye min fɔ an y'a baara kɛ an ma se komi an ma se anw ye parti de an ye baara kɛ jamana kɔnɔ an fɛnɛ ni jamana ɲɛmaya ɲinini ka kan ne ye jamana ɲɛmaya ɲini 2013 o y'a sɔrɔ an fanga tɛ tan o an ni jamana ɲɛmaya ɲini ka kan an ka taa nka toujours an ka continuer ka an ye congrès décision ta an ka continuer k'o baara kɛ o de la ne ye n ka déclaration de candidature kɛ don min na mhm. n'i ye déclaration in kalan i b'a ye an y'an ka candidature déclarer an bɛ jamana ɲɛmaya ɲini ka da nin ni nin ni nin kan mais an dalen don a la mhm. tant que maaw ma fara ɲɔgɔn kan an bɛ changement min kɔ an tɛ se k'a sɔrɔ mhm. donc an bɛ continuer k'a ɲini o kɔrɔ de ye an continuela an ka baara fɛ komi i y'a ye cogoya min na

an kɔni ka faamuyali la mɔpti congrès ye décision min ta pour que an ka se k'a bila sen kan mhm. anw ka an ta sɛmɛ an ka tugu sɛki modibo jara kɔ maa wɛrɛw ka na fara an kan o bɛ se ka chance di changement ma mhm. wa pour que an k'an ta sɛmɛ fɛnɛ il est mhm. bon que ne k'o ɲɛfɔ n'i ye n ye candidat de changement minnu fɔ aliou jalo sɛki modibo jara modibo kone mamadu igor jara eh, amadoun ture musa sinko bacili ɛɛ kandida ninnu bɛɛ ka kɔrɔ ni ne ye mhm. mali la politiki mɔgɔw b'a da kɔrɔya sira ni dɔgɔya sira jamana yɛrɛ sigilen bɛ o kan a bɛ maa caman bolo ni ne ka kɔrɔ ni e ye mhm. ne man ka tugu e nɔfɛ mhm. surtout que a caman ka kɔrɔ ni ne ye san duuru tɛ san tan tɛ dɔw yɛrɛ ka kɔrɔ ni ne ye san mugan ni kɔ sɛki modibo jara ka kɔrɔ ni ne ye san mugan ni saba kosɛbɛ donc a ka gɛlɛn hali ni ne ka parti ka girin n'olu ka parti ni ne ye baara min kɛ jamana kɔnɔ élection préparer la o ka bon n'olu ta ye kosɛbɛ u bɛɛ b'o dɔn dɔ eh, dɔ n'a sira fɛ jamana kɔnɔdenw bɛ n dɔn ka tɛmɛ caman kan o bɛɛ kama a ka gɛlɛn caman ka tugu ne kɔ k'a fɔ k'u bɛ ne soutenir ne yɛrɛ y'o ye kuma kɔnɔna la donc o yɔrɔ la ne nana yɛlɛma kɔnɔ n ko komi anw ta tɛ marako ye anw ta tɛ maako ye anw ta ye maliko de ye ni faraɲɔgɔnkan b'a nécessiter anw k'an dɛn kɛrɛfɛ ka tugu maa wɛrɛ kɔ an ka sɔn an y'a kuma kɛ yɛlɛma kɔnɔ bɛnkan de don an ye débat kɛ tile kelen yɛlɛma kɔnɔ mhm. ne yɛrɛ tilala ka wuli a don mhm. n ko bon ne bɛ wuli ka taa n b'a to aw ka débat kɛ aw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. démocratie tɛ tɛmɛ o kan dɛ parce que dɔw bɛ se k'a fɔ aa pour que anw ka nin choix kɛ ni président yɛrɛ sigilen bɛ yan peut-être an ɲɛ bɛ maloya ma mhm. ou bien ale bɛ min dɔn anw t'o dɔn a bɛ kibaruya dɔw kalama n'ale ye min fɔ an bɛ tugu o kɔ ne ko n ko ayi a don ne wulila ne taara ka débat to yɛlɛma mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. bureau national de bɛnn'a kan mhm. ko mara ye min fɔ ani an ye résolution min ta mɔpti congrès la an ka faamuyali la o ye kelen ye donc k'a yira jamana kɔnɔdenw la anw ta ye cohérence de d'accord mais quelque part an bɛ min nɔfɛ an b'a ye k'a fɔ an bɛ euh, décision ta jɛkulu caman sigira aw fɛ mhm. a wagati kɔnɔna na mhm. n'aw tilala ka b'u kɔnɔ ka taa mhm. jɛkulu wɛrɛw la i ye 12 fɔ yan'o cɛ sira kura kɛra ka na bâtisseur la bâtisseur ko tora sen na ka na n'a ka d'i ye n bɛn'a bɛɛ walanwalan kelen kelen kelen kelen sira kura nana yanni hali an ka 2017 congrès sirakura nana cogoya di e sirakura bɛ yen hali bi sirakura ma ci dɛ sirakura bɛ yen hali bi sirakura nana de maa minnu bɛ fɛ ka na ni changement ye jamana kɔnɔ n'u tɛ politiki tɔn na o de ka ca ni maa min bɛ politiki tɔn na ka olu fara ɲɔgɔn kan olu ka changement dɛmɛ ka sɔrɔ u ma kɛ politiki maaw ye sira kura sigira n'o hakilina de sira kura ye association de association politique maa caman de bɛ jamana in kɔnɔ bi cadre kunda maa minnu tɛ fɛ ka don parti foyi la partiw maa man di kosɛbɛ o ni jɛkulu tɔw tɛ kelen an b'a faamu i ka kuma b'o de la dɔɔni dɔɔni yan n'i nana dɔɔni dɔɔni i b'a faamu parce que mɔgɔw bɛ nin kuma ninnu fɔ k'a kɛ komi anw t'a dɔn an bɛ min fɛ mhm. an b'an panpan ka taa don kow la ne bɛ diɲɛ ko o ko kɛ mhm. ani parti yɛlɛma bɛ tɛmɛ sira o sira fɛ a bɛɛ bɛ se ka expliquer o de y'an ka avantage ye mhm. parce que an tɛ ko foyi kɛ an yɛrɛ ka intérêt kama n filɛ ka nin min fɔ sisan hali e min sigilen filɛ i b'a sɔrɔ e t'i yɛrɛ ye partiw kɔnɔ mais pourtant jamana ka changer a ka d'i ye donc an ye appel de lancer maa o maa bɛ fɛ ka changement véritable na mali kɔnɔ sira kura k'a sɔrɔ i tɛ yɛlɛma la i tɛ adema la i tɛ rpm la i ka na don nin tɔn in na ka baara kɛ ne t'a tɔn président ye n t'a eh, a vice président ye mais n y'a membre ye parce que ne bolo o hakilina ninnu kan ka dɛmɛ bi bi in na n'i ye partiw bɛɛ fara ɲɔgɔn kan mali la rpm urd adema yɛlɛma codem umrda parti bɛɛ malien mana kɛ kɛmɛ ye à peu près mugan ou bien mugan ni dɔɔni o de b'u yɛrɛ ye parti kɔnɔ mais est ce que monsieur mara est ce que nin yɛlɛmani ninnu bɛɛ la e bɛ temps sɔrɔ k'i ka mɔgɔw ɲininka ne ka ne ka min f'i ye mɔgɔ ɲininka ko t'o la u y'o fɔ a la kosɛbɛ e ka ne ka kuma faamu mhm. c'est que mhm. euh, mɔgɔw b'a ɲini ka kow mélanger mhm. sira kura ni yɛlɛma tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o awɔ n y'a faamu n y'a faamu n y'a faamu yɛlɛma ye parti politique ye a ka éluw bɛ yen a ka cadrew bɛ yen a bɛ fanga ɲini a bɛ continuer awɔ sira kura ye association ye association min bɛ fɛ ka na ni changement ye a tɛ yɛlɛma dɛmɛ a tɛ rpm dɛmɛ a tɛ nin dɛmɛ mais a bɛ changement de dɛmɛ donc ça veut dire quoi mhm. don min na ni yɛlɛma ye candidat bɔ mhm. rpm ka candidat bɔ nin ka candidat nin ka candidat bɔ mhm. a kɛra maire sigi ye o a kɛra député sigi ye o a kɛra président sigi ye o sira kura mɔgɔw b'u yɛrɛ ɲininka candidat minnu filɛ sisan ninnu jɔnw ni anw hakilina bɛ taa k'a sɔrɔ an n'u tɛ ɲɔgɔn fɛ tɔn kelen na an bɛ se k'u dɛmɛ n t'a dɔn n'i y'a faamu ou an bɛ se ka u kɛlɛ parce que u man ɲi ne bolo o association suguw jɔyɔrɔ ka bon jamana kɔnɔ donc sira kura yɛlɛma tun bɛ to a nɔ na yɛlɛma tun tɛ ci ani yɛlɛma tɛ ɲɔgɔn ye mais mun ye jɛkulu tɔw ye c'est à dire mɔgɔw ye min faamu mun ye jɛkulu tɔw ye i bɔra minnu na e k'i jɔ sa ka na se Cheick Modibo ma ne bɛ nalen dɔɔni dɔɔni o e kana presser ne ma awɔ n bɛ nalen dɔɔni dɔɔni n bɛna a bɛɛ f'i ye pour que i k'a faamu nin jɛkulu fɛn fɛn sigira a sigira ni hakilina min ye ani yɛlɛma tɛ ɲɔgɔn ɲɛsira la a tɛ yɛlɛma kɛlɛ yɛlɛma man ka kɛlɛ donc n ye sira kura ta fɔ sira kura bɛ yen bi sira kura bɛ fonctionner bi o ye sira kura ye filanan ye min ye n'o ye 12 ye i y'a fɔ groupe de 12 o sigira min kan o ye anw yɛrɛ ka congrès ye novembre 2017 k'a ɲini maa minnu ko ko changement yɛrɛ u ɲɛ t'u yɛrɛ la majorité la u ɲɛ t'u yɛrɛ la opposition na olu maaw ka fara ɲɔgɔn kan ka candidat kelen ta parce que anw dalen b'a la n'o tun ma kɛ 2018 président IBK ni Soumaïla bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ 2000 eh, deuxième tour la et c'est exactement o de kɛra parce que candidat ninnu ma sɔn u ma bɛn u bɛɛ carina finalement bɛɛ taara dɔw ye dɔ kɛ dɔw ye 2 pourcent sɔrɔ dɔw ye 1 pourcent sɔrɔ dɔw ye 0 pourcent sɔrɔ IBK ni Soumaïla ye ɲɔgɔn sɔrɔ deuxième tour la donc groupe de 12 nin sigira o de kama ka maa kelen choisi comme a ma se groupe de 12 carina mhm. maintenant bâtisseur mhm. bâtisseur nana cogoya di eh, candidat damadɔw y'a ye anw ka partiw ma bon mhm. an tɛ jamana bɛɛ couvert n'an dun ko k'an bɛ taa président sigi la f'an ka déléguéw sɔrɔ bureau bɛɛ kɔnɔ an k'a lajɛ an bɛ se k'an fara ɲɔgɔn kan cogoya di pour que ka an ka moyenw fara ɲɔgɔn kan an ka moyenw ka kɛ sababu ye k'an bɛɛ dɛmɛ bâtisseur ma deli ka sigi siɲɛ kelen ka candidat kelen choisi ne ye bâtisseur réunion fɔlɔw kɛ filanan sabanan a ma kɛ candidat kelen kama maintenant bâtisseur lancelen mm-hmm. je crois que a bɛnna ni maaw hakilina ye jamana kɔnɔ mhm. maa minnu yɛrɛ tun bɛ bâtisseur ɲɛma n'o ye Clément mhm. ani eh, maa wɛrɛw ye mhm. olu commencera k'a ye k'a fɔ ah peut-être fɛn min don a bɛ se ka laban candidat kelen tali la o de nana ni amalgame ye sinon Modibo Sidibé eh, Mountaga Tall eh, Moussa Sinko ɛɛ Choguel tun welela tuma dɔ la a ko la ne yɛrɛ Cheick Modibo fana tun welela tuma la k'a fɔ ko ninnu ka bɛn ka maa kelen sita comme candidat a bɛ gɛlɛya quoi et la preuve e y'o de non a tun ma dabɔ non a tun ma dabɔ candidat kelen kama o fɛn min ma dabɔ candidat kelen kama maa tɛ se ka ne accuser ko ne y'o ko tiɲɛ quoi an donna la bureau de vote ye 23 mille ye jamana kɔnɔ

anw ye nin débat in to yen k'an ɲɛsin campagne ma quoi sinon n bɛ min f'i ye uh-huh. kuma lakika de ye nin ye nin groupe ninnu si tɛ u tɛ ɲɔgɔn ɲɛ sira la o yɔrɔ faamuyara u taakun dɔ kɛra ko mm-hmm. jeunes ka promotion kun tɛ ka kɛ e ka wagati la k'i to gouvernement kɔnɔ e bɛ se k'a fɔ an ye k'i ye parti mɔgɔ dɔw ta oui oui ɛɛ eh, baara la n bɛna min f'i ye fɔlɔ ɛɛ uh-huh. eh, gouvernement bɛ sigi cogoya min na mm-hmm. n'i ye ministère ta mm-hmm. i b'a ye ministre ka cabinet

o baara kɔnɔna la i mago bɛ tɛkinisiyɛnw la tɛkinisiyɛn minnu bɛ se u ka baara la mhm. donc i bɛ tɛkinisiyɛnw ta k'a fɔ ko nin bɛ n ka parti la nin tɛ n ka parti la i t'a ta o kama dɛ mhm. i b'a ta n'a bɛ s'a ka baara la ɔ n'o y'a sɔrɔ a bɛ s'a ka baara la a b'i ka parti la fɛnɛ alihamudulila mhm. ne bɛ tɛkinisiyɛnw ta ten hali sini ni n kɛra ɲɛmaa ye n bɛ mɔgɔw ta ten min ye chargé de mission ye olu ye politiki sira ye la

n'i taara mɛri la commune 4 mɛri la i b'a ye an kɛlen mɛri ye an ye yɛlɛma mɔgɔw ta k'u kɛ chargé de communication ye an ye yɛlɛma mɔgɔw ta k'u kɛ protocole ye an ye yɛlɛma mɔgɔw ta k'u bila place la place min jamana sariya b'a permet yɛlɛma mɔgɔw bilal'o place la o mɔgɔw bɛ se k'o témoigner ne kɛlen premier ministre ye o kelen de don conseiller technique o ye tɛkinisiyɛnw ye o tɛkinisiyɛn dɔw bɛ se ka sɔrɔ o b'i ka parti la mhm. alihamudulila i b'u ta mais i ka maa ta k'a da a bɛ se min na mhm. o da ka di e la o da ka di jamana la i ka maa ta ko nin ye n ka parti mɔgɔ ye o ye ne ka ko faamuyali cogo ye n bɛ baara kɛ nin kɔnɔ mais chargé de mission fɛnɛ an bɛ se ka yɛlɛma mɔgɔ o mɔgɔ ta k'u bila pilasiw la an b'o kɛ maintenant i ye ɲininkali dɔ kɛ i ko ko premier ministre ko est ce que ne ka maa sɔrɔla maa min ye minisiriya kɛ n'i bɛ fɛ k'o ɲɛfɔ n y'o ɲɛfɔ yɛlɛma kɔnɔ mhm. i bɛ yɛlɛma ka situation lajɛ 2013 mhm. o y'a sɔrɔ yɛlɛma ye san saba ye an taara élection na eh, député kelen b'an bolo assemblée la mhm. conseiller municipal tan ni kɔnɔntɔn b'an bolo mais commune 4 dɔrɔn parce que an ma taa élection communale la présidentielle la ne ye 1,5 pourcent de sɔrɔ 2013 donc yɛlɛma ka poids o tɛ parti ba poids ye o ye tiɲɛ ye an kan ka tiɲɛ min fɔ ɲɔgɔn ye IBK ye a ɲini ne fɛ n ka kɛ minisiri ye a m'a fɔ ne ye n ka yɛlɛma maa di dɛ ne de welela n bɛ fɛ i ka kɛ minisiri ye wa n b'a dɔn fana

président bolo mhm. n kana don minisiriya la mhm. ka nin baara kɛ o de ye ne kɛ an b'a ye ka premier ministre n'a taara ni président bɛ jɛ ka gouvernement sigi ɲɔgɔn fɛ e ka e bɛ presser ne ma dɛ ne ye minisiriya ɲɛfɔ n ma se premier minisiriya ma mhm. n bɛ nale premier minisiriya la ne ka kɛ premier ministre ye ɛ mɔgɔ min ye réalités ye n'i ye jamana sariyaw ta k'a lajɛ normalement mhm. premier ministre kan ka bɔ parti majoritaire de la mhm. o tɛ tiɲɛ ye wa o tɛ deli ka kɛ o tɛ deli ka kɛ an ka jamana kɔnɔ mhm. donc premier ministrew président b'u ta u yɛrɛ de kama plutôt que u ka parti kama IBK y'o de kɛ Tatam Ly a y'o kɛ ne ka premier ministre la a y'o kɛ hali bi bi in na Bubu ka premier ministre ya o de don. donc ne tara comme premier ministre mm. par rapport à n ye min kɛ ministeriya la ani peut-être président ye fɛn minnu ye n na mm. a ye n ta comme premier ministre ce n'est pas yɛlɛma n mm-hmm. y'o ɲɛfɔ yɛlɛma ka poids ani rpm ka poids 2013 u ka u tun ka jan ɲɔgɔn na dɔɔni mara ne bɛ o faamu e tara i ka compétence kama i ka dɔnniya kama mais an bɛ na dɔɔni dɔɔni on suppose que parti n'i b'a kɔnɔ i ni mɔgɔ dɔw de bɛ baara kɛ an bɛ na dɔɔni dɔɔni minnu i ɲɔgɔnna caman bɛ kɛ parti kɔnɔ e k'i jɔ bani an bɛ na dɔɔni dɔɔni maintenant ne talen ye premier ministre ya la gouvernement formation i bɛ gouvernement former en fonction de équilibre politique bɛ jamana kɔnɔ cogoya min na et puis n y'a fɔ tuma bɛɛ ibk ka fanga tɛ anw ka fanga ye ne musa mara ka fanga tɛ yɛlɛma ka fanga tɛ an nana a dɛmɛ a ka baara la an ka poids bɛ cogoya min na ne ka faamuyali la mhm. o tɛ se ka anw permettre cogoya si k'a fɔ ko anw ye premier ministre ya sɔrɔ alihamudulila mhm. k'an ka minisiriya fara o kan hali n'i y'a lajɛ tuma min na boubèye kɛra premier ministre ye mhm. boubèye boubèye fɛnɛ ne bɔlen premier ministre ya la premier ministre min tun ye parti politique président ye boubèye de don a lajɛ gouvernement kɔnɔ ni asma mɔgɔ b'a kɔnɔ a bɔlen de a ye mɔgɔw la i y'a dɔn donc il faut k'i k'a faamu mhm. premier ministre bɛ gouvernement former en mhm. fonction des équilibres mhm. équilibre minnu bɛ jamana kɔnɔ et puis surtout en fonction aussi du président mais pour que baara ka ɲɛ i fana bɛ se k'i bolo ɲɛsin dɔw ma k'a jira président na ne b'a fɛ ne ni ninnu ka baara kɛ a dɔ bɛ n bolo a mɔgɔ dɔ bɛ n bolo e y'o kɛ wa n ye o min f'i ye o bɛ kɛ en fonction de i yɛrɛ ka sentiment de ye o ne bolo déjà anw ka parti ye parti min ye a bɛ ka bonya. mais parti belebeleba tɛ mhm. anw ye garijɛgɛ sɔrɔ ka minisiri sɔrɔ mhm. an ye garijɛgɛ sɔrɔ ka premier ministre sɔrɔ mhm. an ka baara kɛ toujours k'an ka parti bonya o ye anw ka anw ka chance ye ni i ye minisiri wɛrɛ yɛlɛma minisiri wɛrɛ fara premier ministre kan o de mankan bɛ caya jamana kɔnɔ ka da parti wɛrɛ minnu bɛ majorité la olu b'a ye anw ma premier ministre ya sɔrɔ anw dun ka yanga ka bon ni nin parti yanga ye o ka tila ka ministre ya sɔrɔ ka fara premier ministre a bɛ gɛlɛya a bɛ tɔw bila a bɛ majorité yɛrɛ eh, déstabiliser dɔɔni donc o bɛɛ de kama yɛlɛma ma garijɛgɛ sɔrɔ ka don gouvernement na mais k'a fɔ ko cadre tɛ yɛlɛma kɔnɔ maa min ni ministre ya man kan o ye nkalon ye dɛ O ka kan an bɛna zen na an bɛna se zen na mini eh, gouvernement ma awɔ an da bɛna so anw ye CVw di premier ministre ma mhm. a ka laɲini kɔnɔna la mhm. donc mɔgɔ bɛ yɛlɛma kɔnɔ maa min bɛ se ka kɛ ministre ye mhm. siga foyi t'o la o mɔgɔ bɛ yɛlɛma kɔnɔ wa mɔgɔ bɛ yɛlɛma kɔnɔ fɛnɛ maaw bɛ se ko la ko min tɛ ministre ya ye directeur ya bɛ conseiller ya bɛ fɛn caman bɛ o mɔgɔw bɛ yɛlɛma kɔnɔ mais mun ye musaka ko ye u da ser'o ma o kuma i yɛrɛ ka expert comptable ya de b'o gɛlɛya parce que a jira k'a fɔ ko musakaw c'est à dire n bɛna min f'i ye aide publique min bɛ di parti ma

an bɛ à peu près million duuru million wɔɔrɔ o ye location permanent ainsi de suite mhm. aide publique tɔ bɛɛ mhm. an tun bɛ deli ka min kɛ fo ɲinan an bɛ moto san a tɔ bɛɛ la mhm. parce que parti mago bɛ min na pour que ka sinsin jamana kɔnɔ kominiw kɔnɔna la parti ka moyen de transport sɔrɔ mɔgɔw ka se ka boliboli kɛ distance ka jan a tɛ komi bamakɔ an bɛ deli san o san an bɛ moto dɔrɔn de san ɲinan de an y'a décider ka conférence régionale organiser mhm. mɔgɔw y'o ye an y'a kɛ Sikaso an y'a kɛ Kayi an y'a kɛ Segu mhm. an y'a kɛ kɔsa in na Kulukoro an bɛn'a kɛ Mopti mhm. o conférence régionale o financement bɔra financement public la an y'a décider fana ɲinan parti ɲɛmaaw région kɔnɔ olu ka yaala u ka région kɔnɔ ka parti sinsin cercle kɔnɔ cercle mɔgɔw fana ka yaala ka parti sinsin commune kɔnɔ o fana bɔra financement public la ne min filɛ n y'o fɔ n ko nin san duuru tɛmɛnen kɔnɔ mali politiki mɔgɔ ma yaala jamana kɔnɔ ani jamana kɔ kan komi ne y'a kɛ cogoya min na n ye jamana bi duuru kɛ n ye commune kɛmɛ fila kɛ mali kɔnɔ ne taara mali commune caman na ni modibo keyita tɛ mali ɲɛmaa si ma s'a commune kɔnɔ ɲɛmaa si i y'o kɛ kosɛbɛ yanni ka kɛ i ɲɛ bɛ o mouvement ninnu na a dɔrɔmɛ kelen ma bɔ parti kɔnɔ dɔrɔmɛ kelen ni ne tun y'a décider ne bɛ mouvement minnu kɛ komi parti tɔw b'a kɛ cogoya min na mhm. parti caman a majorité partiw présidents bɛ u ka déplacement wari ta parti de kɔnɔna la mhm. ne ka déplacement si nin san duuru kɔnɔ a dɔrɔmɛ kelen pe ma bɔ parti kɔnɔ donc k'a ɲɛfɔ mais musaka bɔli n'a donni a bɛɛ b'e de bolo wa ah, musaka bɔli n'a donni parti trésorier bɛ yen mhm. parti kɔntuw bɛ dilan kɔntuw bɛ yira parti bureau national kɔnɔ chaque mois mhm. chaque mois san tɛ dɛ chaque mois an ka trésorerie ye nin ye an ye nin dépense kɛ eh, mɔgɔ kɔni bɛ se ka fɛn bɛɛ fɔ expert comptable ma fo k'a fɔ k'i tɛ wari gestion dɔn sa et puis wari min 34 millions maa min ye eh, cinquante soixante soixante dix milliards géré trente quatre millions mɔgɔ bɛ se k'a fɔ k'o bɛ se fɛn ma ne ka déplacement kelen fila kalo la a bɛ taa miliyɔn duuru miliyɔn wɔɔrɔ la san duuru déplacement dɔrɔmɛ kelen ma bɔ parti kɔnɔ donc ninnu ye kumaw ye mhm. je crois que kuma ninnu bɛ fɔ pour que ka mɔgɔw la douter mhm. sinon ne y'a fɔ n ko nin bɛɛ yɛrɛ ka to yen sa jamana kɔni kɔnɔ ne dɔnnen don ni fɛn dɔ ye fiɲɛw bɛ n na dɛ mhm. mais n dɔnnen don ni fɛn dɔ ye n bolo tɛ se faso wari ma depuis n ye ɲɛmaaya daminɛ fo ka taa se bi ma i m'a mɛn siɲɛ kelen ko maa y'o kuma fɔ ɛ maa min y'a ka patrimoine déclaré jamana kɔnɔ a bɛ min sɔrɔ k'o déclarer maa si m'a kɛ Mali histoire kɔnɔ k'a sɔrɔ sariya m'i obligé k'a kɛ mhm. maa min y'o kɛ maa bɛ se ka wariko kuma fɔ yan mhm. donc olu ye kumaw de ye toujours pour que ka mhm. doutew créer quoi donc o yɔrɔ ninnu kɔni na n bɛ min ɲɛfɔ dɔrɔn parti yɛlɛma b'a ka sira in de kan dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin dɔɔnin a man nɔgɔn dɛ parce que n y'a fɔ cogoya min na anw de bɛ tiɲɛ fɔ bɛɛ ye anw gulonnen tɛ maa la anw tɛ boli maa si nɔfɛ place ko la donc n'i y'o sugu ye jamana kɔnɔ i bɛ gɛlɛya kɔnɔ d'accord mais o t'an bali mhm. toujours maaw k'an faamu ka to parti nɔfɛ ka continuer ka parti accompagner kɔsa in na e k'a lajɛ kɔsa in na e k'a lajɛ mhm.
député bɔra rpm na mhm. ka na yɛlɛma la yɛlɛma tɛ gouvernement yɛlɛma tɛ majorité la bon yɛlɛma dɔnnen tɛ fɛnɛ k'a fɔ k'an bɛ wari di maa ma i ka nin kɛ wari yɛrɛ t'an bolo kuma tɛ k'a fɔ k'an bɛ wari di maa ma o kɛra yɔrɔ min na o kan ka to mɔgɔw k'a faamu a ah, peut-être parti yɛlɛma ye parti ye

an ye maire tan ni duuru sɔrɔ o kɛra élection kɔnɔna la commune 4 maire b'o la mɔpti maire b'o la ɔnbori maire b'o la o maire tan ni duuru n'o conseiller kɛmɛ naani o bɛ yɛlɛma kɛ à peu près sixième parti élus locaux sira la jamana kɔnɔ parti minnu b'an ɲɛ o ye parti kumaba saba minnu bɔra adema kɔnɔ adema ni rpm ni urd codem dalen b'o kan ani mpr dalen b'o kan ni n ma fili donc anw ye wɔɔrɔnan ye conseiller municipal ko la mhm. député kelen tun b'an bolo ala y'o ka kalifa minɛ a la mais bi alhamdulila député kelen nana ka na fara an kan mhm. mais ɲɛ bɛ min na fɛnɛ ni mhm. ala sɔnna don n'a nataw la éluw caman caman bɛna yɛlɛma ye komi mali avenir d'accord c'est à dire maa o maa bɛ faamuyali kɛ n ka faamuyali la i bɛ yɛlɛma ye komi mali avenir o la sa an bɛna an da don kumakun dɔ la n'o ye eh, député ye an ka wasadenw ka mandat ko ye an b'a ye k'a fɔ o kɛra sababu ye aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu dɔ kɔnɔ n'o tɔgɔ ye cofop mhm. ɔ ni n ma fili aw yɛrɛ hakilina furadama ye an ka taa kalata la kalata kana bɔ a dɔgɔ kɔrɔ yɛlɛma hakilina y'o ye aw y'aw yɛrɛ sɔrɔ jɛkulu in kɔnɔ an y'a jateminɛ y'a ye k'a fɔ eh, marisi tɛmɛnen u yɛrɛ bɔra ka conférence kɛ k'a fɔ ko le 13 mars u ye a yira k'a fɔ ko u n'aw hakilina tɛ kelen ka d'a kan olu y'a ɲini ko premier ministre kɔrɔ tun bɛ yen Soumeylou Boubèye Maïga k'o ka taa ko aw ma dɛmu aw ma far'u kan k'u dɛmɛ o baara la ɔ le 20 mars u bɔra k'a jira k'a fɔ ko yɛlɛma tɛ yen u ka jɛkulu la n'o ye cofop ye i bɛ se ka dɔ fɔ an ye aw ni cofop o ko fana ka nɔgɔn i b'a dɔn cofop sigira novembre a sigilen an bɔra ka conférence de presse kɛ mhm. i bɛ se ka image ta an y'a kɛ maison de la presse la mhm. Umar Mariko eh, Pulo ne yɛrɛ eh, eh, n tonton Ablaye Amadou Sy mhm. ani membre wɛrɛw an mɔgɔ duuru mɔgɔ kɔnɔ an ye conférence kɛ ne ka kuma kɔnɔ n ye mun fɔ n ko an bɛ maliyɛnw ladɔnniya an ka fara ɲɔgɔn kan min filɛ nin tɛ fanga ɲini fara ɲɔgɔn kan ye dɛ mhm. nin tɛ fana k'an fara ɲɔgɔn kan k'an hakililataw ye kelen ye mhm. parce que i ni maaw hakilila tɛ kelen aw tɛ se ka fara ɲɔgɔn kan k'aw bɛ fanga ɲini ɲɔgɔn fɛ mhm. n ko an ka fara ɲɔgɔn kan in kun ye kelen de ye depitew ka dɔ ka, ka suma ka k'u yɛrɛ kun mm -hmm. an t'a la an b'o kɛlɛ de kɛ mm -hmm. fara ɲɔgɔn kan fara kun ye an fara ɲɔgɔn kan kun ye o dɔrɔn de mm -hmm. COFOP tɔgɔ ne de y'a di n participera a papiye sɛbɛnni na mm -hmm. bɛɛ bɛ se k'o sɛbɛntiya an y'o kuma fɔ mm -hmm. nka ne ye min lakɔlɔsi anw y'o fɔ dɔgɔkun fila o kɔfɛ mm -hmm. assemblée nationale la loi nana tuma min na ko depitew k'a vote ka dɔ fara u yɛrɛ kun mhm. CODEM depitew dɔw y'o vote mhm. SADI depite dɔw y'o vote an ko ah anw farala ɲɔgɔn kan k'an ka baara dɔ kɛ ɲɔgɔn fɛ mais anw ni parti kumaba fila tɔ minnu farala ɲɔgɔn kan parti wɛrɛw b'a la mais olu de ye kumaba fila tɔw ye olu yɛrɛ ka depitew ye u yɛrɛ sɔsɔ depuis o don fo bi ne ma ne yɛrɛ personnellement ne ma se COFOP réunion na n'u bɛ réunion kɛ n bɛ n ka mɔgɔw bila ka taa mais u y'a faamu ɛɛ kɛlɛ kɔni kɔ karila ka sɔrɔ a ma daminɛ bon komi o kɛlɛ dɔrɔn de ye anw ka kɛlɛ ye ɛ premier ministre ka démissionner bi nin ka kɛ sini nin kana kɛ sini o t'anw ka ko ye o an ma fara an ma don COFOP la o kama hakilina kun t'o ye n y'a fɔ tele la ka tila k'a sɛbɛn maintenant an ka bila ɲɔgɔn na kɛra mun ye olu ye réunion de kɛ mhm. ne tɛ réunion na komi n y'a fɔ ne tɛ taa réunion na mais n ka mɔgɔ bɛ taa réunion na mhm. ka décision ta mhm. k'a fɔ ko an bɛ jɛ a kan k'a fɔ ko premier ministre ka démissionner ka tila ka décision ta k'a fɔ k'an bɛ bɛn a kan k'a fɔ ko président bɛ ka kuma min fɔ ko mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan nin ye nɛgɛni kuma de ye tiɲɛ tɛ. ɛ aw y'o o décision ta o ye tiɲɛ ɛ aw y'o communiqué signé ɛ mun na aw bɛ taa ne tɔgɔ fara o communiqué kan ka ne tɔgɔ kɛ o communiqué dugumala la o yɔrɔ la ne bɔra n ko ayi COFOP ye communiqué min kɛ ne ma ɲininka a la n ma wele a la donc n tɔgɔ tɛ se ka y'a dugumala la o ye fɔlɔ ye filanan ye min ye perezida ye faraɲɔgɔnkan min ɲini anw yɛlɛma ka laɲini don depuis septembre mhm. peut-être an da bɛna s'o ma n'an mhm. sera gouvernement sigili la ɔ anw ka laɲini ye fɛn min ye depuis septembre mhm. depuis perezida t'a lamɛn fo perezida y'a lamɛn perezida b'o baara daminɛ ne ka tila k'a fɔ ko o baara ma taa yɔrɔ si fɔlɔ ne ka tila k'a fɔ k'a fɔ k'o ye nɛgɛnni de ye n ko ne tɛ se ka sɔn o ma c'est pas cohérent mais anw ye communiqué kɛ k'o communiqué publié ɔ o communiqué in de ma diya cofop mɔgɔw ye aw y'a fɔ ko aw t'u ka tɔn na tugun non an m'a fɔ k'an t'u ka tɔn na o olu de ko k'an t'a la mais tɔn yɛrɛ ne bolo mais ni hakilinaw tɛ ka ɲɔgɔn sɔrɔ a man kan i k'a fɔ k'i t'a la siɲɛ kelen o man fisa i ka to a la ten i b'a dɔn ne bolo ne bolo tɔn yɛrɛ sigikun tɛ o parce que tɔn sigira min kama mhm. o baara banna o baara kɔ karila dɔgɔkun fila o kɔfɛ donc olu ko mhm. ko anw bɔra tɔn na mhm. anw tɛ tɔn min na parce que anw bolo tɔn yɛrɛ tɛ yen o de ye anw ka position ye quoi ne bolo eh, tubabu b'a fɔ ko c'est un épiphénomène olu ka continuer u ka kɛlɛ sira fɛ anw bɛ continuer anw dalen don min na anw bɛ continuer o kan o yɔrɔ faamuyara kosɛbɛ n bɛ fɛ sisan e k'i hakilina fɔ an ye mun ye députéw ka eh, wagati ka dɔ fara a kan mhm. an y'a ye k'a fɔ kuma cayara an b'a dɔn mhm. yɛlɛma furadama ko ko élection ka k'a dati la ɔ mais bi bi in na a bɛ ka taa cogo min ka d'a kan nin y'a faraɲɔgɔnkan filanan de. c'est à dire n bɛ min f'i ye dɛ anw siranna fɛn o fɛn ɲɛ o de natɔ don koyi hmm. ne taara assemblée nationale la mhm. ka taa fɔ assemblée nationale la anw t'a fɛ bi an t'a fɛ sini dɔ ka fara députéw ka mandat kan wa n bɛ min fɔ aw ye. n'aw ye faraɲɔgɔnkan daminɛ nin y'an taalen de ye dɛ faraɲɔgɔnkan filanan bɛna kɛ faraɲɔgɔnkan sabanan bɛna kɛ faraɲɔgɔnkan naaninan bɛna kɛ fo an laban bɛ se 2023 la ka sɔrɔ aw ka mandat ma renouveler n y'a fɔ assemblée nationale la c'est prorogation man ɲi maire ka prorogation lajɛ bamakɔ district lajɛ adama sangare ka mandat a banna 2014 nin ye 2019 ye nin adama sangare kɛlen ye ka mandat kelen kɛ fu falaki hali mɔgɔ yɛrɛ t'a kuma fɔ tellement mɔgɔw ɲinana kɔ donc prorogation ye nin de ye quoi prorogation man ɲi démocratie ma démocratie ye élection de aw tɛ se k'a fɔ ko an bɛ se ka président sigi kɛ ka tila ka n'a fɔ k'an tɛ se ka député sigi kɛ

ɔ mais cour constitutionnelle de ye fɔlɔ fɔlɔ mais cour constitutionnelle euh, cour constitutionnelle ka ko ye yan ne bɛ min f'i ye o ye ne ka ko de ye ne tɛ cour constitutionnelle ka kuma commenter quoi ne bɛ min fɔ mali constitution de ko ko députéw bɛ ta san duuru a banna a bɛ se ka renouveler n'a y'u diya a bɛ renouveler élection de kɔnɔ ni député yɛrɛ ye a fɔ ko bon ko sisan anw bɛ kalo wɔɔrɔ fara an kun o ye constitution violeli de ye anw y'o fɔ an y'o sɛbɛn fan bɛɛ fɛ donc anw kɔni bolo. Mm -hmm. prorogation an b'a kɛ tan dɛ eh, assemblée constituante i ye mɔgɔ dɔw ka kuma mɛn mhm. ko an ka assemblée nin bɛɛ dɛ mhm. nin bɛɛ de ye ka an glisser k'an labɔ démocratie sariya kɔnɔ ordonnance ordonnance c'est à dire o bɛ se ka kɛ o bɛ se ka kɛ mhm. parce que yamaruya constitution y'o yamaruya anw bolo hali n'i ye ne ɲininka bi ne b'a fɔ an ka an ka élection organiser le plus tôt possible eh, an bɛ août la bi an bɛ se ka élection kɛ octobre par exemple yanni assemblée yɛrɛ bɛ session u bɛ intersession intersession na awɔ donc u tɛ fonctionner ni gouvernement u tilala ka yamaruya di gouvernement ma fɛnɛ ka ordonnance ta parce que u b'o kɛ intersession bɛɛ la gouvernement ka continuer ordonnance tali la an ka élection organiser octobre ɔ mais i b'a dɔn yɔrɔ dɔ bɛ yen ne tɛ ka mun faamu aw ka kuma na aw y'a yira k'a fɔ élection tɛmɛnen na 2018 président kalata la e yɛrɛ kun ye Cheick Modibo ka directeur de campagne i y'a yira k'a fɔ ko fiɲɛba bɛ kalata la mhm. fiɲɛba bɛ fichier électoral la i y'o yira k'a fɔ sur 8 millions d'électeurs ko ba eh, miliyɔn saba bɛ yen minnu tɛ se ka kala ta i y'o de fɔ k'a yira k'a fɔ ko miliyɔn kelen ani tilancɛ mɔgɔ bɛ yen jeunes na minnu tɛ se ka minnu tɔgɔ ma sɛbɛn minnu tɛ lisi yɛrɛ la minnu tɛ lisi la nin gɛlɛya ninnu bɛɛ e ko k'an ka taa kalata la député kalata fana na i bɛ se k'o ɲɛfɔ an ye hmm. n'i ko k'i b'a makɔnɔ ah.
ko bɛɛ ka kɛ fichier électoral kan pour que ka élection kɛ i tɛ élection kɛ diɲɛ kɔnɔ hali i tɛ élection kɛ États-Unis an bɛ min kɛ an bɛ élection kɛ de sari an ka sariya kumaba ko ko ka élection kɛ mhm. an ma président sigi kɛ yan mhm. président sigi kɛra o o kɛra an ka député sigi kɛ an ka maire sigiw kɛ a sen fɛ an bɛ amélioration don hali ni ɲɔgɔn sama sama bɛ bɔ a la kɔfɛ mais an bɛ amélioration ɲɔgɔn sama sama ninnu caman.

ko nin bɛ yen nin bɛ yen nin bɛ yen diɲɛ fan bɛɛ démocratie ye élection de ye n y'a fɔ n ko Afghanistan kɛlɛ min bɛ Afghanistan a jaka ta jaka tɛ Mali la hali bi mais Afghanistan bɛ élection organiser san duuru o san duuru u bɛ président sigi kɛ u bɛ député sigi kɛ u bɛ fɛn bɛɛ kɛ sɔrɔdasi ba yirika yirika de bɛ anw ko ko sɔrɔdasi ba mugan ni kɔ b'anw bara yan mhm. olu ta ye ba kɛmɛ ni kɔ de ye u ka jamana kan talibanw ni anw ka eh, eh, terrorisiw tɛ fan kelen fɛ mhm. talibanw ka ca u ka moyɛnw ka bon n'an ka terrorisiw ye tiɲɛni min bɛ kɛ olu ka jamana kɔnɔ hali u ka capitale kɔnɔ attentat bɛ k'u ka capitale kɔnɔ régulièrement mais o m'u bali ka élection kɛ élection de ye démocratie ye mhm. an ka élection organiser an kana élection to aa fo an ka nin ɲɛnabɔ fo an ka nin ɲɛnabɔ n'an y'a daminɛ mhm. i b'a fɔ ko ne de y'a f'i ye élection bɛna kɛ bolokɔfɛfɛn de ye a kɛlen ka wusa n'a kɛbaliya ye élection kɛlen ka wusa tuma bɛɛ n'a kɛbaliya ye ɔ oh, mais gɛlɛya minnu bɛ hakilina ye mun ye a gɛlɛya gɛlɛya ninnu gɛlɛya ninnu bɛɛ bɛ corriger ni jamana marabagaw sɔnna ni o correction ye mhm. dialogue national min bolodalen don sisan mhm. gɛlɛya ninnu caman kuma bɛna fɔ o kɔnɔna la en tout cas an kɔni ka laɲini y'o ye système électoral

sinon mhm. san wɛrɛ mhm. an bɛ se avril ni mai ma an b'a fɔ ka dɔ fara o kan tuguni ɔ accord politique an b'a fɛ an ka i ka dɔ fɔ an ye o fana na mhm. accord politique nana cogo min an y'a yira i y'a yira k'a fɔ e ni COFOP kun tɛ eh, kumakan kelen fɔ la a wagati la ɔ Yɛlɛma y'i bolonɔ bila accord politique kan Yɛlɛma de tɔgɔ la o tɛ ɔ mun de y'aw bila ka sɔn accord politique ma parce que aw ye min fɔ an pere de y'a fɔ accord politique de y'o de waleya Eh, président sigira août président ka investiture kɛra le 4 septembre ne yera a kɛnɛ kan mm -hmm. opposants caman ye ne critiquer parce que o tuma la olu ma président reconnu mm -hmm. olu minnu ye ne critiquer a dɔw bɛ gouvernement na bi alhamdulila eh, depuis président élu la anw y'a féliciter parce que anw ye min ye élection na mhm. président ni gagneni ka kan a gagnena an y'o ye élection na n y'o fɔ fan bɛɛ fɛ mhm. président gagnena mhm. nka président kelen tɛ se dɛ o de la an y'a fɔ n ko président an b'i féliciter mais i k'a dɔn n'i bɛ fɛ deuxième mandat in ka ɲa i bolo i ka jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan wa jamana kɔnɔdenw fara ɲɔgɔn kan a étape fɔlɔ ye min ye sumayila sise parce que e ni ale fila de taara deuxième tour la an b'a fɔ ko bi aw de ka girin mali échiquier politique kan mhm. ni aw fila y'aw bolo di ɲɔgɔn ma tɔw b'aw accompagner nin de kɛra anw ka kuma ye septembre octobre novembre Boubèye ka gouvernement sigira an y'o kuma kelen fɔ décembre mhm. fo ka taa se janvier ma président commencera k'a mɛn président y'an wele aw ye kuma minnu fɔ n bɛna a waleya n bɛna sumayila wele n'a bɛna sigi an bɛna lajɛ comment an bɛna se ka bɛn an y'a encourager i n'ale ka bɛn o de ye préalable ye parce que o de ye majorité ni opposition mana fara ɲɔgɔn kan o ye force fanba faralen ɲɔgɔn kan o kɛra hali bi o de y'an ka position ye c'est pourquoi vraiment le fait que sumayila ninnu ma participer étape laban ninnu na a ma kɛ anw fɛla ye a jirala k'a fɔ k'olu fɔlɔ de ye sɛbɛn voilà u ye fɛn caman u ye fɛn caman fɔ k'u hakilina ma ta voilà u ye fɛn caman fɔ ne b'u ka kuma sɔn ji la parce que fanga ani opposant n'aw bɛ bɛn fanga de bɛ effort kɛ o ne kɔni ka faamuyali la dɛ parce que fanga de bɛ fanga la fanga de bɛ effort kɛ moi je trouve que effort ma kɛ comme il faut pour que u ni opposant ka bɛn mais o ye kuma wɛrɛ ye anw ye nin laɲini de kɛ ne kumana président fɛ n kumana Sumayila fɛ n kumana politique mɔgɔ wɛrɛw fɛ mhm. an ka chance di nin fara ɲɔgɔn kan ma depuis Boubèye ye premier ministre ye fo ka na Boubèye bɔ premier ministre ya la mhm. Boubèye bɔlen premier ministre ya la président y'an wele tuguni an y'o kuma kelen de fɔ mhm. i jija ne yɛrɛ ka kuma la i ni Sumayila ka bɛn hali premier ministre i n'a ka bɛn ka premier ministre choisi an ye nin bɛɛ fɔ e y'a jira k'a fɔ ko aw ka hakilina kun ye accord politique ka sɔrɔ mhm. politique mɔgɔw ni ɲɔgɔn cɛ mhm. mais accord politique min tara le 2 mai mhm. a kɔnɔna o kun y'aw hakilina ye wa o ye o ye deuxième étape ye c'est à dire le principe fɔlɔ premier ministre choisira premier ministre yɛrɛ fɛnɛ a bɛ mɔgɔw bonya ani a taara se bɛɛ ma o fɛnɛ ye ko nɔgɔya dɔɔni mɔgɔw ka kuma o étape ninnu bɛɛ la eh, opposants tun bɛ baara la maintenant accord de kɔnɔ komi anw ka laɲini kɛra min ye accord ka kɛ olu ni opposants ka kuma ye u mana u ni opposants mana bɛn min kan dɔrɔn anw bɛ tugu o nɔfɛ parce que anw bɛ camancɛ la ni pôle fila bɛnna camancɛ bɛ a yɛrɛ ta sɔrɔ a kɔnɔna la o de la anw ma participer accord rédaction na a kɛra opposant ni majorité ni ɲɔgɔn cɛ bon accord finalisera tuma min na opposant dɔw sɔrɔla FSD la n'o ye Parena ni wɛrɛw ye n'olu ko k'u jɛnna ni a ye donc anw y'a ye bon peut-être opposants yɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ u ma bɛn kosɛbɛ a ko la mhm. an y'a ye c'est dommage mhm. mais k'a fɔ ko anw tɛ participer o ka gɛlɛn o yɔrɔ de la anw sɔnna ka participer parce que hali ni opposition bɛɛ ma sɔrɔ mhm. opposition fan dɔ sɔrɔla donc an ko ko nin bɛ se ka kɛ départ ye après an bɛ taalen ɲɛ dɔɔni dɔɔni surtout dialogue ko bɛ senna a kɔnɔna la peut-être o bɛ se ka kɛ occasion ye. d'accord an b'a ye k'a fɔ accord in kɛra sababu ye ka gouvernement sigi Bubu Sise bɛ gouvernement min kun na mhm. n'a sigira le 5 mai mhm. aw y'a yira k'a fɔ aw ka accord signé ni kun tɛ jɔyɔrɔ ko ye mhm. mais i y'a fɔ kuma yɔrɔ dɔ la k'aw ye CV bila ka taa i bɛ se ka ɲɛfɔli k'an ye o la. ɛɛ anw ye accord signé ka rassemblement dɛmɛ. i b'a dɔn ni gouvernement bɛ sigi parti politique mɔgɔw bɛ wuli ka boliboli kɛ anw degelen t'o la o t'anw ka ko ye mhm. premier ministre ye ne wele mhm. bon monsieur le premier ministre a ka di n ye aw ka CV dɔ di an ma mhm. an b'a lajɛ ka sugandili kɛ u camancɛ la ne ko n ko baasi t'a la n bɛ taa n ka tɔn na n bɛ taa a fɔ n ko premier ministre ye n wele k'a fɔ n ɲɛna ko a ka d'a ye an ka CVw d'a ma aw hakilinata ye jumɛn ye fɔlɔ an taara an y'o réunion kɛ parti fan dɔ ko ko an kana don a la parti fan dɔ ko ko an ka don a la fan min ko k'an ka don a la o ye ka ca dɔɔni ni fan min ko k'an kana don a la mhm. ne yɛrɛ ko n ko premier ministre ka bonya kama ani an ka deba kama an ka sɔn ka CV di mhm. nka n'a ye maa ta kalasi n'a ma maa ta fɛnɛ mhm. kalasi parce que anw ta tɛ boliboli ye poste nɔfɛ o yɔrɔ la an bɛnna an ye CV naani ta. ka taa CV naani di premier ministre ma gouvernement bɔra an ka maa ma y'a la an ma premier ministre ɲininka o tɛ anw tabiya ye wa an t'a ɲininka fɛnɛ parce que anw ta tɛ boliboli ye poste nɔfɛ n'a tun ye maa ta a ma maa ta fɛnɛ baasi t'a la jamana in ka jɔ dɔrɔn o de b'anw intéresser o la gouvernement min sigira aw hakilina ye mun ye gouvernement yɛrɛ composition kan non gouvernement tɛ problème ye anw bolo gouvernement sigira min kama mhm. n'o fɔlɔfɔlɔ ye dialogue ye o baara ka bila sen kan mhm. ani an ye conseil damadɔ di mhm. président ni premier ministre ma o conseil dɔw bɛ ka waleya premier ministre fɛ n'o ye ka taa ka jamana kɔnɔna kɛ a sennɔ ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la mɔpti mara ne de y'a fɔ n ko ni ne ye président ye n bɛ kalo kelen kɛ mɔpti ne y'o fɔ ɔ premier ministre fana y'o kelen ɔ président ma kalo kelen kɛ premier ministre ma kalo kelen kɛ mais kalo kelen kɔnɔ premier ministre taara siɲɛ fila a siɲɛ kelen na a ye tile duuru kɛ jena fana je crois k'a kan ka gouvernement ta i ko kan donc o ye dɔ ye ɛ an bɛɛ ka laɲini ye mhm. gouvernement kana bonya mhm. IBK ka nin san san wɔɔrɔ mhm. fanga kɔnɔ ne de ka gouvernement maa dɔgɔyara ni gouvernement bɛɛ ye mugan ni kɔnɔntɔn o ye an ka laɲini ye n'i ye sɛgɛ ne yɛrɛ a ka dɔgɔya n'o bɛɛ ye nka n'i ko ko politiki mɔgɔw ka fara ɲɔgɔn kan an ka jamana in kɔnɔ aa i bɛ gɛrɛntɛ bila dɔɔni dɛ parce que dɔw bɛ n'olu ma don a la olu bɛ yɛlɛma ka k'i ka opposant ye sini mhm. min bɛ eh, problème las'i ma mhm. o fana ye jamana tiɲɛw ye o tɔn politiki mɔgɔ dɔw bɛ yen olu kɔni ta ye an ka don a la dɔrɔn an ka don a la hali n'a fɔra ko an ka sigi eh, eh, kurun de k'a kɔnɔna la an ka don a la farankan tɛ taa poste tilan kɔ donc farankan fan dɔ ye poste tilan ye o bɛ kɛ diɲɛ fan bɛɛ quoi ne bolo Premier ministre ye baara in daminɛ ni hakilina min ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la insécurité ko in mhm. a k'i disi da o la kosɛbɛ wa a ye baara daminɛ ni hakilina min ye sigikafɔ mhm. gouvernement kana kɛ k'a fɔ i n'a fɔ eh, an bɛ eh, eh, n b'a fɔ cogoya di pétrole bɔn tasuma kan mhm. quoi cɛmancɛ la mhm. gouvernement ka baara dɔw kɛra o ye d'accord an bɛ to accord ale bɛ ka baara kɛ n'o hakilina ye mhm. an bɛ dugawu k'a ye a ka continuer o sira kan an bɛna se o yɔrɔ ma maintenant accord sigikan yɛrɛ ye min ye n'o ye mhm. dialogue ye o ka bila sen an da bɛna se o de ma sisan accord kɔnɔna na n'o ye dialogue ye an b'a dɔn k'a fɔ baaraw daminɛna président ye mɔgɔ sugandi a fɛ ɔ o lancement kɛra o mɔgɔ sugandilen n'i ma fili i b'u bɛɛ dɔn ɔ médiateur kɔrɔ médiateur min bɛ yen bi Baba Akibu Ayidara ka na fara usumani isufi mayiga ka premier ministre kɔrɔ mhm. ale ni aminata daraman tarawele mhm. ani an ka eh, ambassadeur sɛk sidi jara mhm. ɔ an b'a ye k'a fɔ u baaraw daminɛna u ye wulikajɔ caman kɛ ɔ mais dialogue in baara daminɛna cogo min ka na se sisan ma e bɛ se ka mun fɔ an ye eh, ne ye garijɛgɛ sɔrɔ facilitateurs ni organisateurs ye ne bisimila u ye n bisimila eh, médiateur ka biro la u naani bɛɛ tun bɛ yen n y'u féliciter ne bolo an ka fɛn bɔ mɔgɔ ko kɔnɔ dɔɔni parce que mɔgɔ b'a fɔ e hakilinata ye nin nin mhm. kan an Mali problème bɛɛ ye mɔgɔ ko ye an ka fɛn bɔ mɔgɔ ko président ye ninnu sugandi an ka lajɛ u bɛna baara kɛ cogoya di an ka laɲini ka kɛ u ka baara ye mhm. facilitateurs komi u tɔgɔ yɛrɛ b'a fɔ cogoya min na olu ka mhm. fɛn ye ka kow nɔgɔya kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛɛ ka na ka sigikafɔ in participer mhm. parce que bi bi na o de ye équation fɔlɔ fɔlɔ ye mhm. maa dɔw yɛrɛ ko k'olu t'a la ka sɔrɔ hali a ma daminɛ donc facilitateur ne ye min f'u ye n ko halisa n ko a y'aw jija mhm. inclusivité tubabukan na n'o ye bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan a kɔnɔna la a y'aw jija o ka waleya aw ka se bɛɛ ma minnu yɛrɛ ko k'u t'a la kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka s'u ma mhm. anw kɔni anw b'a la o parce que anw ye nin laɲini mhm. anw b'a la an y'an hakilinata sɛbɛn k'a ci président ma an y'an hakilinata sɛbɛn k'a di aw ma an y'an hakilinata sɛbɛn k'a di Cheikh Sidi Jara ma Cheikh Sidi Jara fana y'a ɲini an ka maa dɔ di a ma pour que ka don comité d'organisation na an ye maa dɔ di donc sigikafɔ kɔni anw b'a la anw b'a la fo n'an y'a ye mhm. don min na sigikafɔ tɛ ɲa donc n'o fana y'an y'o ye an b'o fɔ. ɔ mais a daminɛna cogo min i bɛ se ka mun f'an ye. a daminɛna cogoya min na kɔni u ye u bɛ ka mɔgɔw reçoit. o ye ɲuman de ye o. a yirala k'a fɔ yanni mɔgɔw yɛrɛ tun ka sugandi. ko bɛn tun ka ɲi ka kɛ terme de référence kan. ka na se fo mɔgɔ tali ma. bon min ye terme de référence ye. awɔ o bɛn bɛna k'o kan parce que a bɛna organiser cogoya di. d'abord facilitateur olu tɛ terme de référence dilan. olu ka baara ye min ye dɔrɔn ka kow nɔgɔya. k'a ɲini bɛɛ fɛ mhm. bɛɛ ka na participer mhm. an bɛ olu encourager ka dugawu k'u ye olu ka se k'o baara kɛ mhm. organisateur min ye Cheikh Sidi Jara ye ale de ka kan ka projet de terme de référence dilan n'a ye projet de terme de référence dilan a bɛ bɛɛ wele a bɛ fɔ ko atelier de validation des termes de référence mhm. c'est à dire sigikafɔ de bɛ kɛ terme de référence kan fɔlɔ pour que an ka bɛnkan kɛ dialogue yɛrɛ bɛ taa kuma mun kan donc o bɛ senna yɔrɔ min na mɔgɔ man k'i ban o la o. ɔ mais est ce que gɛlɛya dɔ t'o kɔnɔ. gɛlɛya jumɛn b'o kɔnɔ ka président y'a jira déjà dialogue bɛna boli fɛn min kan ale ni a t'a fɛ a dialogue ka da ka se fɛn minnu ma a y'o fɔ. hali ni ɲininkali mun kɛra fɛ. n bɛ min fɔ
c'est à dire dialogue kana kɛ. président ka présidentya kan ne ka faamuyali la mhm. ça c'est normal que président k'o fɔ parce que président bolo an bɛna se o yɔrɔ fana ma. ɔ mais a ko ko fɛn dɔw bɛ yen ko kuma tɛ k'o kan par exemple ka négocier ni eh, djihadiste malien n'o ye terroriste ninnu ye.
e k'i jɔ bani parce que hali n'i ko ko ka négocier ni djihadiste malien négociation mhm. a bɛ ɲɛfɔ de mɔgɔw k'a faamu mɔgɔ si m'a fɔ k'i ka t'i sigi ni Iyad Agali ye ka ko kuma o o tɛ se ka kɛ yɛrɛ. donc an ka kow lajɛ ji ɲɛma dɔlen na quoi mm, mm. président k'a fɔ ko ne ka présidentya kuma kana fɔ dialogue kɔnɔ c'est normal que président k'o fɔ o fana ka ɲɛfɔ mɔgɔw k'o faamu mm. ɛ eh, élection kɛra cogoya min na président yɛrɛ ye kuma minnu fɔ jeune afrique kɔnɔ n'a dɔw kɛra erreur ye an kan k'o tiɲɛ fɔ a bɛ komi a président yɛrɛ bɛ hakilina min na a bɛ ko mɔgɔw b'a ka place nɔfɛ halisa alors que ne ma d'a la ni mɔgɔ b'ale ka place nɔfɛ donc c'est normal que président k'o kuma sugu fɔ mais ne bolo mhm. mali problème lakika tɛ politique problème yɛrɛ ye o mhm. mali problème lakika nord mhm. an bɛna an ka nord o récupérer cogoya di n'i ko ko a récupérer guerre tɛ o a bɛ récupérer ni fɛɛrɛ de an ka centre n'o ye mɔpti mara ni segu mara ye an bɛna se k'o kɛ an ta ye cogoya di an bɛna se ka lakana kɛ cogoya di jamana kɔnɔ jamana marabolo bɛ se ka kɛ jamana kɔnɔdenw ka bila la cogoya di yurugu yurugu bɛ kɛlɛ cogoya di jamana kɔnɔ mhm. gɛlɛya kumaba duuru wɔɔrɔ wolonwula bɛɛ o de ye mali gɛlɛya kumabaw ye mhm. ne bolo an kan ka se ka taa kumaw de kan n'an kumana o gɛlɛya kumaba ninnu kan mhm. accord de paix ko kuma bɛ sɔrɔ o kɔnɔ accord de paix ninnu si tɛ gɛlɛya kumaba ye mali kɔnɔ. awɔ mais accord ko ye gɛlɛya ye ka d'a kan an y'a ye k'a fɔ minnu y'u bolonɔ bila a kan o y'a jira k'a fɔ k'olu t'a fɛ accord ko kuma ka kɛ ni yɛlɛma bɛ don accord kɔnɔ. e k'i jɔ bani ah. o t'olu fɛla ye wa.

ka jamana bɔ dingɛ kɔnɔ mhm. ne bolo o ka bon ni fɛn bɛɛ o ka bon ni constitution ye mhm. o ka bon ni accord ye oh, mais an b'a ye k'a fɔ
jamanakɔnɔdenw sigira de ka kuma mhm. ka bɛnkan kɛ bɛnkan min nana bɔ constitution kan a ma kɛ ten de ya ɔ mais accord politique min tara y'a yira an la k'a fɔ ni dialogue bɛ kuma accord kan a mise en œuvre ko kuma de bɛ kɛ o fɔra ka ban accord politique yɛrɛ y'o fɔ gouvernance